an filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura an bɛ ala tanu ka ala barikada k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ni andogoli gindo de bɛ ɲɔgɔn fɛ malikura taasira ale jɛmu kɛnɛ kan ale ye minisiri ye min bɛ an ka jamana bololabaara dɔnko ni seko lotoliko ani ɲɛdaamu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kunna furancɛlafanga ye i k'a dɔn o koɲɛw kalifa ale la o fana an y'a kanu an n'a ka sigi ka masala baara min ni a kalifara la n'o ye minisiriso in ye a bɛ cogo di o fana malidenw ka se ka bɔ ko caman kalama a na furadama yɔrɔ in kunna fo ka na se bi ma yaasa ka o baro in k'a ɲɛnamaya ni baarakɛɲɔgɔn don ni o ye musa temine musa somɔgɔw bɛ di i bisimila minisiri andogoli i sera malikura taasira kɛnɛ kan a diyara an ye i bisimila baasi tɛ a diyara an ye alihamdulila ayiwa minisiri andogoli gindo i bɛ na waati min na yɔrɔ in kunna a tun bɛ bolo jumɛn kan a tun bɛ lahalaya jumɛn na e yɛrɛ sera ka mun kɛ i na furadama fo ka na se bi ma n bɛ foli di ORTM ma eh, ne nana yɔrɔ sɔrɔ cogo di sani n ka n da don o la ayiwa n fɔra minnu kɔ n bɛ foli di olu ma secteur min don eh, secteur gɛlɛnw don ka sababu kɛ an ka jamana yɛrɛ jamana jamana yɛrɛ bɛ eh, lahalaya min kɔnɔ i da sera eh, ɲɛdamu yɔrɔw kan n'o ye tourisme ye taamaden minnu tun bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na ka n'u ɲɛ damu an ka yɔrɔ sahalenw an ka yɔrɔbaw kan olu y'u sen minɛ olu tɛ na ka caya i n'a fɔ kɔrɔlen u tun b'a kɛ cogo min na an fɛ yan yɔrɔ caman bɛ yen dunanw tun bɛ na minnu lajɛ kosɛbɛ i n'a fɔ jɛnɛ i n'a fɔ banjagara i n'a fɔ tonbukutu i n'a fɔ gawo mɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ o secteur in kɔnɔ caman bɔra baara la ka sababu kɛ baara tɛ yen ɛɛ dunan ninnu fana ɛɛ n'u nana u tun bɛ jigin dunansow de dunanjigisow de kɔnɔ ɛɛ a bɛ fɔ minnu ma ko lotɛli ɛɛ lotɛli ninnu fana tɛ dunan sɔrɔla donc caman datugura n'i ye ɛɛ bololabaara fana ɛɛ jateminɛ ɛɛ ka sababu kɛ nin ko in ye ɛɛ o secteur fana gɛlɛya b'a la gɛlɛya b'a la kosɛbɛ parce que artisanat baara eh, ani eh, tourisme bɛ taa ni ɲɔgɔn ye eh, eh, bololabaarakɛla ninnu n'u y'u ka fɛnw dilan eh, soit u bɛ taa bila lɔtɛliw la walima u bɛ taa fɛn ninnu yira eh, taamaden ninnu ɲɛkɔrɔ pour que u k'a san kɔmi taamadenw tɛ nalen donc u b'u ka fɛnw dilan mais a yira yɔrɔ t'u bolo ayiwa n'o bɔra yen n'i ye seko ni dɔnko fanfɛla fana lajɛ k'a sababu kɛ o insécurité in ye ayiwa caman bɔra seko ni dɔnko baara la an ka jamana kɔnɔ i hakili b'a la fɔlɔ festivalbaw tun bɛ kɛ jamana yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ festival Essakane ninnu olu tun bɛ taa kɛ cɛncɛnkulu sanfɛ mais a bɛ waati jan bɔ sisan k'a sababu kɛ nin sécurité ko in ye mais gɛlɛya in nana juguya 2020 kɔnɔna na bana juguba min n'a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ bɛɛ ko a ma ko pandémie covid 19 eh, o pandémie ayiwa a kɛra sababu ye ka eh, baara gɛlɛya kosɛbɛ ah, mais o n'a ta o ta eh, secteur ninnu mɔgɔw u ma découragé dɛ u ma découragé vraiment n b'u fo u ka timinandiya la k'a f'u ye hali bi a ka gɛlɛn nka u kan'u bolo jigin faso ko don n'i ye maliden sigi kɛmɛ o kɛmɛ bololabaara kɛbaa ka ca i y'a fɔ cogo min na waati laban ninnu gɛlɛya in juguyara u ma kosɛbɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ ɲini ka baara tɔ yɛrɛ bila k'a sabu kɛ jigilatigɛ ye nka u ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye gɛlɛya in kɔnɔna na e sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ an ka jamana bololabaarakɛlaw ye min bɛ se k'u hakili sigi eh, k'a sababu kɛ nin gɛlɛya in ye a n'a kɔlɔlɔ min eh, sera bolola baarakɛlaw ma gouvernement yɛrɛ ye eh, miliyɔn eh, kɛmɛ wolonfila eh, a y'o bila bolola baarakɛlaw minnu bɛ an ka sɛkitɛri kɔnɔ a y'a bila u ka disposition na donc o wari in kɔnɔna na min taara bolola baarakɛlaw fan fɛ o tun ye miliyɔn kɛmɛ fila ani miliyɔn bi seegin Donc o de taara olu fan fɛ o tun ye ŋaniya yira dɛmɛ ka ɲɛsin o sɛkitɛri in baarakɛlaw ma gouvernement ka dɛmɛ de don pour que k'u dɛmɛ ka nin waati gɛlɛn in latɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ fɛn minnu dilan a yira yɔrɔ tun t'u bolo i n'a fɔ sugu i n'a fɔ eh, foire exposition u bɛ taa kɛ yɔrɔ min na ayiwa o tun ye gɛlɛyaba ye donc o de kosɔn eh, an ka eh, minisiriso bien que gɛlɛya bɛ yen mais a y'i jija ka espace dayɛlɛ u ye espace jumɛn don o ye salon international de l'artisanat du mali o troisième édition aw hakili b'a la a kɛra décembre kalo kɔnɔ jamana tan ni naani de nana ka fara mali kan ka baara in kɛ artisanw c'est à dire bololabaarakɛla min taara o foire in na a bɛ mɔgɔ ba kelen ni kɔ bɔ mɔgɔ min taara a ɲɛ damu walima ka taa sanni kɛ o foire kɛyɔrɔ in na ayiwa jatew la a tun bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ naani eh, ni kɔ bɔ ayiwa sanni min kɛra fana eh, a senfɛ a ye min ladon a ye wari min ladon eh, bololabaarakɛlaw kun a bɛ eh, miliyɔn kɛmɛ naani bɔ alors o tɛmɛnen kɔfɛ eh, baara wɛrɛ minnu kɛra olu ye eh, sariya sira kan i b'a dɔn mali bɛ eh, eh, jɛkulu dɔw de kɔnɔ sous région la i n'a fɔ UEMOA alors euh, code de l'artisanat bɛ yen c'est à dire que jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔ alors olu bɛɛ sigira ka bɛn a kan ko ka artisanat sariya kɛ sariya kelen eh, eh, jamana seegin kɔnɔ donc euh, o code min adoptera ayiwa an ka ministère fana bɛ ka o code in vulgariser n bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya aw ka cakɛda ye mun wuli ka jɔ kɛ walasa ka seko ani dɔnko ko olu maaw k'olu jukɔrɔma tɔntɔn ani an b'a dɔn i bɔra k'a fɔ lajɛlɛbaw bɛ to ka kɛ a bɛ fɔ min ma festival est ce que o festival ninnu o encadrement b'aw bolo tuguni k'u to gɛlɛya kɔnɔ gouvernement tɛ sigi sigi ten k'u filɛ alors c'est pourquoi d'abord ŋaniya yira ka ɲɛsin seko ni dɔnko mɔgɔw ma gouvernement ye dɛmɛ dɔ las'u ma dɛmɛ min n'a bɛ taa miliyɔn kɛmɛ fila ani miliyɔn tan ɲɔgɔn ma o tɛmɛnen kɔfɛ ministère su ni tile eh, a bɛ baara la eh, mali seko ni dɔnko mɔgɔw ye eh, baara bɛ boli hukumu min kɔnɔ o ye eh, seko ni dɔnko mɔgɔw u bɛ cakɛ minnu na u ka caw olu bɛ se ka yiriwa cogo di donc euh, gouvernement bɛ o baaraw kɛ eh, k'u bilasira eh, ka ladilikanw d'u ma Eh, surtout ka u ni partenaires don ɲɔgɔn bolo de sorte que u bɛ eh, ca minnu kɛ u bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ encadrement juridique fana bɛ yen c'est à dire mɔgɔ i bɛ baara o baara la eh, a ka ɲi i ka se ka kɛ sariya kɔnɔ donc o sariyala baara ninnu fana bɛ kɛ la ministère fɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i da sera festival ma eh, festival ninnu ye eh, kɛnɛw ye eh, kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ valeur don an ka seko ni dɔnko la eh, surtout eh, kɛnɛw don minnu b'a to eh, jama yɛrɛ eh, ka se ka eh, a ka seko ni dɔnko minɛ ka ɲɛ eh, vivre intensément la culture alors euh, aw y'a ye k'a fɔ 2021 euh, ni 22 kɔnɔna na festival caman kɛra Mali fan tan ni naani bɛɛ la eh, aw y'a ye fana k'a fɔ festival bɛ yɔrɔ o yɔrɔ eh, ministɛri fana b'i jija ka taa festival kɛla ninnu eh, jukɔrɔmadondon k'u encourager k'u accompagner k'u soutenir ye dɔnkilidalaw ye olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin waati na aw aw ka cakɛ bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de bila walasa olu yɛrɛ ka sɔrɔ ani u yɛrɛ ka se ka baloko ɲuman kɛ cogo min eh, dɔnkilidalaw dɔrɔn tɛ ministɛri ka eh, baara bɛ eh, seko ni dɔnko mɔgɔw bɛɛ de concerné mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka droit fanfɛla la ministɛri bɛ wilikajɔ kɛ depuis san caman hali bi baara bɛ se ka kɛ baara bɛ ka kɛ o cadre kɔnɔ ministère ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sigi o kama pour que ka minnu bɛ nin baara la k'u ka hakɛ kɔlɔsi n'o ye bureau malien du droit d'auteur ye bureau malien du droit d'auteur ka baara ye ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ni hakilila baara ɛɛ a bɛ exploiter yɔrɔ o yɔrɔ publiquement donc ka taa jateminɛ alors minnu bɛ ɛɛ b'a k'u mago ye donc u kan ka se ka redevance des droits d'auteur sara n'u y'a sara olu bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka di ɛɛ fɛntigiw ma ɛɛ redevance yɛrɛ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman m'a faamu ɛɛ redevance ye ɛɛ artiste a sara de don eh, o cadre kɔnɔna na eh, sariyaba dɔ tara 2017 eh, o sariya in a bɛ fɔ a ma ko loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en république du mali donc o loi in bɛ artistew ni minnu bɛ nin baara la hakilila baara kɛ donc a bɛ olu ka hakɛ de kofɔ Eh, o kɔnɔna na la rémunération pour copie privée o bɛ yen ani l'application euh, des droits voisins olu bɛɛ b'a la donc minnu bɛ baara kɛ artiste kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ hein, k'a ka baara lase donc olu bɛɛ ka droit u ka se ka appliquer cogo min na dɔnkilidalaw bɛ yan dɔnkɛlaw bɛ yan fɔlikɛlaw bɛ yan o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka a kan ka se ka labaara yɔrɔ minnu na n'o ye ɲɛnajɛkɛ sow ye n'o ye salle de spectacle ye o ntanya bɛ anw na an ka tiɲɛ fɔ o tuma e yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko la i kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa an ka se ka ɲɛnajɛkɛ so yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔ an bɛ se k'an disi gosi jamana wɛrɛw la ni min ye vraiment degunba de don perte ba don jamana ma eh, o de kosɔn eh, ministɛri tun y'a ŋaniya ka eh, infrastructure belebeleba dɔ jɔ bamakɔ yan belebeleba a infrastructure in normalement a kan ka kɛ au top c'est à dire euh, n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min bamanankan na mais une infrastructure futuriste avec euh, des normes standards min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ i mago bɛ fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ donc théâtre b'a la cinémaso b'a la eh, espace d'exposition b'a la galeries b'a la suguw b'a la eh, commerces b'a la ɛ a kɛrɛfɛ yɛrɛ i bɛ taa lotɛliw yɛrɛ sɔrɔ yen a kɛrɛfɛ tuguni i bɛ taa promenadiw sɔrɔ yen alors donc a structure euh, eh, an kun y'a tɔgɔ da le grand théâtre de Bamako alors euh, donc euh, an ŋaniya don vraiment n'a se kɛr'an ye an ka se k'o baara in kɛ an ka se k'o infrastructure in jɔ donc euh, a infrastructure a études ni fɛn bɛɛ kɛra ka ban a tɔ ye musaka ye ministre Andogoly ne ko mali sinimako bɛ cogo di a fari ka kɛnɛ wa mun na hali bi anw bɛ ka wali sinimaw lajɛ bon mali sinima fana bɛ ka lajɛ mais sinima wɛrɛw fana bɛ lajɛ denmisɛnnin kunda bi bi na denmisɛnninw bɛ yen sinema fanfɛla la porofesɛriw don mais u dɛmɛnen don wa u dɛmɛnen don en tant que dans la mesure du possible dɛmɛbaw tɛ mais dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye ŋaniya de ye parce que n'u wulila ko o ko la ayiwa suivi bɛ yen encadrement bɛ yen et surtout formation bɛ kɛ école belebeleba dɔ yɛrɛ b'an bolo min ɲɛsinnen don o formation ninnu ma eh, i n'a fɔ conservatoire eh, bala faseke donc denmisɛnnin caman bɛ yen minnu ni jɔnjɔnw nana ka bɔ jamana wɛrɛw la donc o ye tɔgɔba de ye an ma tɔgɔ duman don mali sinima ma FESPACO tɛmɛnen min kɛra wagadugu octobre 2021 na mali sinima mugan ɲɔgɔn de taara yen u kɔni ma na ni jɔnjɔnba in ye i n'a fɔ Yenenga nka eh, dɔw ni eh, jɔnjɔn nana u y'u se kɛ voilà u y'u se kɛ donc euh, vraiment n b'u barikada o la k'u féliciter hali bi k'a f'u ye eh, u k'u jija alors donc i da sera dɛmɛko ma eh, pour que ka eh, solution sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na eh, gouvernement y'a ŋaniya ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi eh, a bɛ fɔ min ma ko fonds d'appui à l'industrie cinématographique eh, o fonds sigira eh, a ŋaniya yɛrɛ yɛrɛ tun ye eh, fonds in daminɛ na ayiwa an ka wari miliyari wɔɔrɔ ka bila a kɔnɔ bi bi na gɛlɛya bɛ yen mais an hakili b'a la k'a fɔ ni kow nɔgɔyara o wari ninnu bɛna bila en place donc n'a sera ka bila en place an ka sinima i bɛn'a ye sisan sisan a bɛ kaman bɔ i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ cogo min na an bɔra k'a fɔ ɲɛdamu yɔrɔ bi kabini lakanabaliya kɔni donna jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o secteur kɔni bi kɔni o salen don bi aw ka cakɛda kɛmɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de bila sen kan walasa ka ni kura ko fiyɛ o kɔnɔ walasa ɲɛdamu yɔrɔ ka se ka kɛ an ka jamana togodaw hali an ka dugu misɛnninw kɔnɔna na gouvernement kɔni i ye ŋaniya yira kɛ i n'a fɔ secteur tɔw appuyera cogo min na ah, donc euh, tourisme secteur fana ŋaniya yira dɔɔnin kɛr'u ye eh, i n'a fɔ n bɔra ka eh, miliyɔn kɛmɛ fila ni miliyɔn tan min ko fɔ o dira a tɛ bɔli kɛ fɛnba tɛ mais ŋaniya yira de don donc o kɛra mais o tɛmɛnen kɔfɛ baara wɛrɛw kɔni bɛ sen na c'est-à-dire euh, euh, an ka tourisme euh, a kɔni gɛlɛya b'a kan bi mais a salen tɛ a salen tɛ k'a sababu kɛ eh, baaraw bɛ sen na o eh, an ka ministɛri yɛrɛ kɛlen don ka baara yɔrɔ cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen sigi eh, sen kan eh, pour que ka eh, an ka eh, ɲɛdamu yɔrɔw ni an ka tourisme sankɔrɔta n'o ye agence de promotion touristique ye o bɛ baara la don o don o agence bɛ taa baara kɛ fan bɛɛ voilà donc mali kɔnɔ ani mali kɔkan mais pour que ka solution yɛrɛ sɔrɔ an ye fɛɛrɛ de sigi o fɛɛrɛ ye jumɛn ye ka politiki kura bɔ tourisme kan fɔlɔ eh, an ka tourisme a kun sɛmɛnen don eh, voyageurs internationaux ninnu de kan c'est-à-dire minnu tun bɛ bɔ yɔrɔ janw fɛ ka na alors depuis olu y'u sen minɛ an sigira alors donc kojugu ye mɔgɔ ma karamɔgɔ ye bamananw b'a fɔ cogo min na alors donc o de la donc ni fɛɛrɛ kura in na an ko a ah, ayiwa kɔrɔlen a ma bila nka il faut que an k'an banban anw yɛrɛ kan o kɔrɔ ye mun ye tourisme domestique c'est à dire ka tourisme kɛ maliyɛnw fɛ mali yɛrɛ kɔnɔ an sigilen bɛ yan ayiwa an ka mali dɔnni a ka dɔgɔn dɔɔnin alors que n'an bɛ voyager ka taa jamana kɔnɔ ah, an b'a dɔn kosɛbɛ eh, misali la mɔgɔ caman bɛ yen eh, n'i y'u ɲininka u bɛ Europe ni Amérique capitale caman dɔn u bɛ yen monuments ni lieux touristiques caman dɔn caman moyen bɛ minnu bolo mais i b'u ɲininka Essouk bɛ yɔrɔ jumɛn

alors donc euh, an ka fɛɛrɛ de ye sisan ka maliyɛnw eh, lawuli ka taa mali dɔn mali kɔnɔ o de ye eh, politique kura ye donc o de ye eh, tourisme domestique ye eh, o kɔnɔna na eh, an y'a fɔ fana fa fɔ eh, tourisme intégrateur a kɔrɔ ye mun ye o y'an ka label kura de ye ɛɛ n'i ye jamana yɔrɔ dɔ jamanadenw ta et surtout denmisɛnnin kunda ka taa jamana fan dɔ jira u la alors euh, u bɛ temps min kɛ u ni u bɛ taa yɔrɔ min na u population ka don ɲɔgɔn na surtout denmisɛnninw alors n'u ye ɲɔgɔn dɔn ayiwa i bɛ taa sɔrɔ eh, fo waati jan u tɛ ɲɔgɔn bila et d'autre part i tɛ mɔgɔ min dɔn mɔgɔ min bɛ yɔrɔ jan fɛ i bɛ siran ɲɛ alors que ni contact établila u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa siranya min bɛ yen eh, o bɛ cɛ ka bɔ yen donc o avantage ninnu de b'a la donc o de kosɔn eh, tourisme domestique in an b'a fɛ k'a sigi jamana kɔnɔ pour que malidenw yɛrɛ ka wuli tourisme importance u k'a dɔn u ka taa mali dɔn c'est mɔgɔ n'i y'i ka jamana dɔn de eh, dɔ bɛ fara a kanuya kan monsieur le ministre foli jumɛn b'i bolo ani minisiriso yɛrɛ kɛn bɛ ka mun de boloda waati nataw kɔnɔ maaw ka se ka bɔ o kalama baara bolodalen ka ca an bɛ waati min na i ko sisan mali kura ko kuma bɛ bɛɛ da gouvernement ka laɲini don gouvernement ka ŋaniya don wa gouvernement bɛ ka baara kɛ o kan mali kura an b'a sigi cogo di eh, mali kura min ko don maliden kura de ko don n'a fɔra ko maliden kura mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ koyi anw yɛrɛ de ko don anw minnu bɛ yan anw yɛrɛ malidenw eh, n'a fɔra ko maliden kura hakilina kura de ko don ayiwa hakilina kura a bɛ se ka don malidenw na cogo di ayiwa hakilina kura in fana pour que a ka sɔrɔ il faut que an ka miiri kɔrɔlen na f'an ka kɔrɔlen de dɔn an ka kɔsegin kɛ ka taa kɔrɔlen de lajɛ walima kɔrɔlen min eh, n'a bɛ ɲini ka bin walima n'a bɛ fɛ ka datugu an k'a sama k'a wuli an k'a layɛlɛ pour que k'a don mɔgɔw kun ma ayiwa kɔrɔlen ye jumɛn ye eh, an ye min sɔrɔ an bɛnbakɛw bolo i n'a fɔ danbe danbe la eh, valeur caman de bɛ yen i n'a fɔ anw fɛ mali la yan kurukanfuga an bɛnbakɛw sigira k'u kale ɲɔgɔn ye ka sariya sigi cogo min na eh, alors o valeur ninnu an bɛna olu de ta ka don maliyɛnw bɛɛ dusukun na ka don maliyɛnw bɛɛ hakili la eh, n'i ye kɔrɔlen lajɛ eh, badenya bɛ anw fɛ yan eh, ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ anw fɛ yan ladiriya bɛ anw fɛ yan ka kɔrɔ mais bi n'i y'a lajɛ ayiwa an ka société a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ k'a sababu kɛ adamaden yɛrɛ jogo mɔgɔ dɔw jogo a donc il faut que an ka mɔgɔw hakili lajigi kɔrɔlen na ayiwa an bɛ k'o baara de kɛ o baara kɔnɔna na an y'a ŋaniya ka livre ba dɔ de bɔ a livre tɔgɔ ko charte d'éthique et des valeurs charte d'éthique et des valeurs ayiwa o baara bɛ ka kɛ o comité scientifique sigira o comité de pilotage baara yɛrɛ a avancera kosɛbɛ donc o gafeba in document référentiel don n'a dilanna an bɛ mali maabaw wele autorité moraliw c'est à dire an bɛ olu ka forum dɔ sigi donc olu b'a lajɛ ayiwa ka livre in ta k'a di président de la transition ma mais recommandation bɛ k'a kɔrɔ a recommandation ye jumɛn ye k'a fɔ a a ka d'an ye eh, nin valeur ninnu u ka don mali système scolaire kɔnɔ n'o kɛra a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ eh, fɛn caman bɛ ka anw sɔrɔ eh, peut-être que n'an y'an appuyer an ka o valeur ninnu kan a ka ca ala fɛ olu t'an sɔrɔ an jogow bɛ yɛlɛma eh, n'i taara eh, kɔrɔlen na lawale an ka eh, dugu caman bɛ yen an ka yɔrɔ caman bɛ yen i n'a fɔ bamanan ou encore chez les dogons an ka société organisation yɛrɛ a tun ye niveau dɔ sɔrɔ a tun ma se i k'a fɔ mɔgɔ ye hey ou bien i kana nin kɛ i kana nin kɛ step o tun t'a la o bɛɛ de kɛlen don k'i yɛrɛ kɔlɔsi k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ tanga kojugu ma mais bi bien que gendarme bɛ yen polisi bɛ yen justice bɛ yen o bɛɛ la kojugu bɛ ka yiriyara ka taa mun de don donc an ka segin an ka nin valeur ninnu ma an ka olu matarafa o tɛmɛnen kɔfɛ ɛɛ baara wɛrɛw fana bolodalen don a ka ca han n t'a dɔn ni temps b'an permettre ka bɛɛ citer mais les mois à venir c'est à dire kalo dama dama min bɛ na aa ce sera un Mali culturel culture baara caman bolodalen don ɛɛ o baara ninnu bɔra président yɛrɛ ŋaniya la mɔgɔw t'a dɔn le président de la transition il est Il est profondément culturel. Il est profondément culturel. Et cela de façon insoupçonnable. Culture ko ka bon a ma kosɛbɛ. Parce que a dalen b'a la, k'a fɔ ni culture matarafala, ayiwa gɛlɛya caman b'an sɔrɔ olu bɛ tanga ka bɔ anw ma donc o conviction b'a la c'est pourquoi baara caman bolodalen don a ka instigation kɔnɔ donc déjà euh, an bɛna manifestation ba organiser i n'a fɔ biennale sugu dɔ biennale bisigi sera une semaine culturelle mais pour l'unité nationale o bɛna kɛ ni ala sɔnna donc o semɛni na eh, maliyɛnw bɛ bɔ mali region fan bɛɛ ka na bɛɛ bɛ na ni i ka seko ni dɔnko ye ka mali ka unité nationale k'o matarafa k'o majamu ka don mɔgɔw hakili la ka don mɔgɔw dusukun na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye n bɛ min da o kan eh, i b'a dɔn mali ye cɛfarin jamana ye cɛfarin caman tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ kabini lawale olu lakodɔnnen tɛ an bɛna gafe dɔ fana bɔ olu kan pour que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ u bɔra maa minnu na olu tɛ manamana maa ye an bɛna o gafe fana sɛbɛn k'a bila maliyɛnw ka disposition na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛna bila armée ka disposition na pour que Mali sɔrɔdasiw u k'a dɔn u b'a dɔn déjà mais ka dɔ fara a kan hali bi k'a fɔ u bɔra cɛfarinw de la eh, o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna eh, compétition dɔ organiser dɔnkili ani kuma ka dɔnkili walima poésie dɔ suganti min bɛ eh, an ka sɔrɔdasiw mali faamaw ka olu majamu kɔrɔlen i n'a fɔ an ka ɲamakalaw ni kumatigiw ni olu tun b'a kɛ cogo min na donc ka olu fana galvaniser ni ka olu galvaniser ni eh, o dɔnkili ni o kuma ninnu ye an bɛna o concours fana eh, organiser o tɛmɛnen kɔfɛ tourisme fanfɛla la an bɛna eh, semaine nationale du tourisme organiser an bɛn'o sigi mun na eh, n'i ye mali jateminɛ mali fan tan ni naani bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire fɛnw de bɛ yen minnu bɛ se ka exploiter mais mɔgɔw a u lakodɔnnen tɛ maaw fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen opérateur économique don a n'a ka eh, nafolo sigilen don mais a t'a kalama k'a fɔ n'a y'a don nin fɛn na sɔrɔ b'a la wa a bɛ eh, dɛmɛba de lase jama ma a bɛ dɛmɛba de lase mali tourisme na donc o salon in bɛna kɛ sababu ye eh, mali potentiel touristiquew a bɛɛ bɛ exposer et d'autre part o salon euh, cadre kɔnɔ rencontrew bɛ kɛ u b'a fɔ minnu ma rencontre b2b olu bɛ kɛ échangew bɛ kɛ laala ɛɛ o opportunité minnu bɛ présenter ayiwa a ka se ka opérateur économiquew intéresser alors o ni a baara caman caman bolodalen don ɛɛ ka segin k'aw fo ani ɛɛ mon frère Tɛnbine ɛɛ ani ɛɛ maa o maa bɛ yan ani an filɛbaaw ni an lamɛnbagaw ɛɛ k'a f'u ye k'a fɔ ɛɛ Mali ye jamana kɔrɔba ye ɛɛ bɛɛ b'a dɔn. mali ye seko ni dɔnko jamana ye seko ni dɔnko kɔnɔna na ayiwa mali kɔrɔlen na n'i y'a ye valeur baw tun bɛ anw fɛ yan donc o valeur ninnu an ka olu matarafa an kana olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye n'an y'u minɛ ka ɲɛ a ka ca ala fɛ ayiwa kɔlɔlɔ caman bɛ k'an sɔrɔ an bɛ tanga ka bɔ olu tɔɔrɔ ma aw ni ce aw ni baraji gindo an b'i fo ka an filɛbaw bɛɛ lajɛlen fo minisiriso ni a bolofara bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ an ka foli bɛ aw ye an filɛbaw nin tun ye an ye bi malikura taasira ale kan ani ka dɔn an ka jamana bololabaara dɔnko ni seko lotoliko ɲɛ damu yɔrɔ o minisiri andogoli gindo ɲininkali kɛba o kun i k'a dɔn k'a fɔ musa tenbine ani ne yɛrɛ ye o fana an bɛ ortm baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu fana b'a kan k'a lajɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kan an b'aw bɛɛ fo ka dugawu kɛ jamana ye yarabi ala k'a kolosuma ala k'an yɛrɛw bɛn a k'an bɛn inshallah waati wɛrɛw la